igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu abịa m ịkọrọ gị tata ka ndị igbo si anụ nwaanyị n'oge gboo na ihe mekwa na di na nwunye na-ebi bigide kaa nka na-agbasaghị agbasa na-ada ewekwanụ esemokwu dị aghaa ụdị nke a na-ewe kịta ha ebigide kaa nka zụọ ụmụ ha ụmụ ha ma zụọ ha chee ha nka na mbụ nne na nna ga na-ene anya si kedu ebe ha ga-eje wee gọọ ọgọ a na-ene anya ezinụlọ na-eme ọfụma ha ga-eje wee gọọ ọgọ nwa ha nwoke na-eto ọ bụrụ na a mụọ nwata nwaanyị nne na nna ha chọrọ ka ọ nụọ ha eje mee ihe a na-akpọ a bịa na be anyị a na-akpọ itinye akị n'ite enwere ike amaghị m ihe a na-akpọ ya na be unu maka igbo na-asụ n'onu n'onu e mee ihe n'isi nwa ahụ betrothment ka ndị oyibo na-akpọ ya a sị anyịwa bụkwa ya ga-anụ nwa ha mere ihe n'isi nwa ahụ na ha ga-anụ nwa ahụ ezinụlọ ahụ naabọ ebidogo mewe ọgọ onye a sị na ọ ga-anụ nke obere ahụ na-eto a na-agwa ya na ọkwa ihe a bụ nwunye gị nke nwaanyị na-eto eto a na-agwa ya na ọkwa ihe a bụ di gị ha ncha a na-emekọ dịka ọgọ ha ga na-eto n'ịhụnanya o nweghị ga-enwe mmụọ imegide nwanne ya nke bụ na enwe ike imekata nke nwaanyị na-adị nọkata ọ gaa jee binyere ndị nke nwoke ahụ ihe dịka n'oge holiday o jee na be family ahụ sị na a ga-anụ ha ha ncha ebie ọ mahọdịrị na di ka ọ na-anụ by then ndị nne na nna nne di ya na nna di ya a na-azụ ya dịka nwa nke ha ọ na-afụtakwa ha dịka nne na nna ya nwe ha na-eto ọ ya ka a ga-emegide nke bụ na mma nnukwu m sị na ya pere mpe na-enwe mgbe ọ ga-abụ a na-eje ugbo di na-anụ ya akwọta ya n'azụ ka ike hafụ ịgwụna ya ma ọ bụ na ewe ihe o bu wee na-anata ugbo a di ya anarị ya buru nke ya na ya so otu a ka o si wee ha si wee na-eto n'ịhụnanya mgbe nwaanyị ga-amatadị na ọ nụọgo di bụ nne na nna ya bịa ga na-agwa ya na ọkwa di gị bụ ihe a emechezie abịa mee ihe n'isi onye a mgbe a ga-emezi ihe n'isi ya officially ọ naa na be di ya dị ụtọ na ha na-eto and di ya tọ ya ọfụma ọ na-eto na-atụ ya ụjọ na-akwanyere ya ugwu nke bụ na enweghị ka a ga-esi wee bikata nke nwaanyị ewe ọnụ ịbawara di ya mba ma ọ bụ ime na ya na-anụsi ọgụ n'ebee kwanụ ebee ka ị na-eme ụdị ihe bụ ihe a? ụjọ a na-atụkwa gị nke nwoke na onwe ya ama mmekwanụ ihe ọbụla ọ ga-eme ka o megide nwunye ya because ọ nọ na-ekiri ya ọ na-eto ọ dịzie ka nwanne ya so ịhụnanya ha ga-atọ atọ ọ ya ka igbo ji wee kpọọ ya di di a specialist di a specialist na ndụ nwaanyị ahụ o ji a bafụta sị kedu ebe bụ di nwaanyị a who is the special man of a lady di nwaanyị a otu a ka ha si wee na-anụ nwaanyị mgbe a na-agwa gị nwoke ama mmegbukwanụ nwaanyị maka na ọ nụtara ya n'obere nwa maka na ụmụada na-arụ ọrụ ndị ikwu nne na-arụ ọrụ ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ na-alụ ọrụ o nwere ihe ọ ga-abụ nwoke mee nwaanyị ụmụada nke nwaanyị abịa na be ha maọbụ abịa kpọrọ nwa ha naa nwoke a ga- ga-ebukwe mmanya nachikwa azụ before o nwee ike ịkpọchite ya etu a ka ha si wee planchaa onwe ha ihe wee na-aga m ji wee na-ekwu na igbo nwere system ha ji wee na-ebi nke and ọ ya abịa na-abala anyị a sị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri mana ka ndị ọcha bịazi abịa mepe anyị anya gwazi anyị na nwaanyị kwesịrị iji aka ya chụzuo nwoke ọ ga-anụ ma ọ bụ na o too and nke a ka anyị na-emezi kịta then anyị wee na-esokwa n'ihe ụfụ dị na ya onye ọbụla chọzịrị iji aka ya chụzuo onye nwegoro ego maọbụ onye family ya ji ego maọbụ onye ọ fụ na-emebe ọfụma mgbe ụfọdụ ha chụzuzie ihe a onye na-eme ọfụma obere oge ọ ma na-emezi ọfụma ị fụ na ọ ma nnọzi o ji nwayọọ mee gịnị naba maka na gịnị ọ maka ego a ka o ji wee bata mana ọ bụrụ mgbe anyị na-ekwu maka ya ịfụtago onwe gị na ị na-anụ di na nwunye ndị ga-esozi ihe ọbụla dapụtara ebe ahụ na-achọwa solution ka unu ga-esi wee bi and ka unu ga-esi wee mee ma o nwere ego ma ọ dara ogbenye unu ebie ma bikwa n'udo mụtakwa ụmụaka ma zụọ ha ọ bụ taa bụ izizi ị na-afụ ihe onyonyo anyị ị follow anyị ma biko tụsaara anyị ozi a ka ụmụnna anyị ndị ọzọ wee na-esonye n'ihe anyị na-eme udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mụta na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya